tikulandireni ku Zodiak exclusive nthawi imene timakhala ndi alendo osiyanasiyana amene timakambirana nawo nkhani zimene zikuchitika mdziko lino komanso moyo wawo

Mpulogalamu yathu ya lero tikucheza ndi mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha utm iwowa ndi a Newton Kambala. Uh, ndi munthunso wa business kupatula kuti iwowa ndithu amachita ndale. Tikulandireni mpulogalamu yathu ya lero. Zikomo kwambiri.
Eh, Zikomo kaya kwambiri. muliko bwanji kwanuko? Ine ndili bwino. Mm. Inu muli bwanji? Ah, ndilikonso bwino.
Zikomo kwambiri.
papita nyengo uh, mutaoneka ndithu kumbali ya kuti mmakapikisana nawo ngati mtsogoleri wa chipani cha utm Tikuona zoti miyezi ndithu pafupifupi isanu ndi umodzi yadutsa chichitikireni chisankho chimene chija. Sindikudziwa kuti moyo ukuyenda bwanji kumbali yanu ya ndale.
Uh, ndikukumbuka kuti convention imene ija inachitikadi uh, pafupifupi miyezi 6 yapitayi November, uh, November 2024. 2024. Titachoka ku convention kuja tinakhala pansi nkugwirizana kuti tiyambe kumanga chipani tichipange build chipani chikhale chipani uh, chachikulu kuno ku Malawi uh -huh. maganizo amenewo akupitirirabe ngakhale lero nchifukwa chake mukuona kuti tonse amene tinakapikisana kumene kuja tikugwirira ntchito limodzi ndi cholinga chimodzi choti amalawi adzapindule ndi chipani cha utm uh, patsogolopa chiganizo choti amene mmakapikisana ngati mtsogoleri wa chipani cha utm mutha kubwera pamodzi nkutere kuti ayi ndife banja limodzi tiyeni tizipita chitsogolo chinabwera liti Uh, chiganizo chimenecho chinabwera tisanachite ngakhale convention ija tinagwirizana kuti mpikisano umene tikapanga uku amene angawine ndi munthu mmodzi koma tonse ndife a utm ndipofunika kuti tikamaliza convention tizagwire ntchito limodzi yomanga chipani cha utm sichigwirizano uh, si chiganizo cha nyowani yayi uh -huh. tinagwirizana ngakhale mmene timapita ku convention kuti tikuyenera kudzagwira ntchito limodzi tikamaliza convention nchifukwa chake panopo tonse tagwirana manja kuti tithandize amalawi mdziko muno Ndinu mmodzi mwa akuluakulu amene anayambitsa nawo chipani cha utm. Nthawi imeneyo chikutchedwa United Transformation Movement. Uh, kukhala mmodzi mwa akuluakulu chabe mchipani osati mtsogoleri, mmamva bwanji pano? Um, mmene chipani chimayamba Inedi ndinali mmodzi mwa anthu amene tinayamba chipani chimenechi. Anthu ambiri amaona ngati chipani chinayamba 2018 koma chipanichi chinayamba 2015 mmene timakambirana mapulani yoti tikhale ndi chipani chimenechi. Tinakhazikitsa kacha yake ya chipani chimenechi nthawi imeneyo. Ndi kacha yofuna kuti chipani chimenechi chisakhala ndi dera limene anthu ambiri amanena zipani zawo kuti ah, chipani ichi stronghold yake ili kwakuti kwakuti. Utm is a national party. Imachokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa. cholinga chake nkuti tipange unite amalawi chifukwa chili united transformation tikufunanso tipange transform miyoyo ya amalawi kupita patsogolo ku malawi kuno zipani zambiri anthu akuzigwiritsa ntchito ngati mabizinesi yongofuna kupezerako ndalama iwo amene ali atsogoleri azipanizo koma utm cholinga chake si chimenecho cholinga cha utm nkuti amalawi tsiku lina adzasipera okoma Tsopano inu ngati munthu amene munayambitsa nawo chipani ichi mwati ganizo loti yayi tipita chitsogolo ngati ana banja limodzi lidabwera before dis, before November uh, ku convention last year. Inu bwanji simunayimike manja kuti yayi amene apezeka kuti akapikisane ine ndasapota aba amenewo nchifukwa chani mudakapikisana nawo? Yeah, nchifukwa choti munafunsa kuti afuna atadziwe kuti tidakhala bwanji. Nchifukwa choti nthawi imene ija amene ndimaona kuti ndikuyenera kutsogolera chipanichi ndine nthawi imene ija koma zimatengera kuti anthu ambiri ku utm aganiza zotani chifukwa tinapita ku convention
tikanakhaosati osati yemwe anali vice president nthawi imeneyi uh, dr michael usi eh, nthawi imene jayo dr michael usi nkuti atanena kale kuti sali ndi interest yokapikisana nawo ku convention Uh, Dr. Michael Usi amene anali vice president wa chipanichi koma zochita za iwowo zinasiyana ndi mmene akufunira eni ake achipani a Malawi. Chifukwa cha zimenezo iwowo anatsala sanapita nawo ku convention. Amene tinapita ku convention amene tifuna tichite implement maganizo ya aMalawi kuti tsiku lina nawonso a Malawi adzapindule ndi chipani cha UTM. Nchifukwa chake uh, tinakapikisana anthu ngati mukukumbuka tinali anthu folo amene tinakapikisana kuchipani kuja timapikisana aliyense akuganiza kuti awina ndiyeyo koma timadziwa kuti wowina akhala mmodzi ndipo ngati mungakumbukire nthawi inayake inu nomwe mukundilankhula ndinakuwuzani kuti chipa- ku- amene ndikawine ku convention ndine chifukwa ndimakhulupirira nthawi imeneyo kuti ndikawina ndine munali ndi chikhulupiriro chonse kuti mukapambana ndinali ndi chikhulupiriro chonse kuti ndikapambana koma zinthu zinasintha anapambana dr kabambe pakali pano tikuwapanga support dr kabambe ngati mtsogoleri wathu wa chipani cha utm munavomereza bwanji chitachitika chisankho chija chitachitika chisankho chija tinavomereza kuti ma results atuluka mmene ayendera ndi zosonyeza kuti dr kabambe ndi amene atakhale president wa chipani mm. tinagwirizana zoti tonse mmene tinakambirana chisanachitike chisankho tidzagwira ntchito limodzi tinakhala pansi nkuti tigwira ntchito bwanji N'chifukwa chake mwina munamva kuti pali maudindo ena amene anthu anangopatsidwa kuti tikhale limodzi ngati ana a banja limodzi. Osati aku convention aja ya. Osati aku convention. Ongoti ayi tabwerani tigwirebe ntchito limodzi. Ngati ineyo panopo ndine chairman wa Presidential Council ya chipanichi ndi amene ah, ndikukhala mu ofesi ya president kumapanga advise zoyenera kuchita. President Kabambe mukaona kuti apanga ziganizo zawo zimakhala zoti taziphika ife a Presidential Council tagwirizana kuti tikuyenera kupanga zinthu motere kuti Amalawi apindule. Pakakhala kuti anali ndi ganizo lina limene tikuona kuti Amalawi sangapindule nalo timalankhula kuti ayi tisapanga choncho. Kaja chipani chathu tikufuna kuti kutsogolo kuno Amalawi adzapindule zimene ife tag- taganiza kuti zikhoza kuthandiza Amalawi ndi izi. Nchifukwa chake panopo ngakhale mutati muone manifesto yathu mmene akuyinenera Kabambe akuyinena mofunafuna kuti amalawi ngakhale mmalawi osaukitsitsa kumudzi adzapindule ndi utm ena nthawi imene munkachita kampeni yoti mukupita ku convention imene ija ankatero kuti ya tikufuna kuti uh, masomphenya a malemu dr saulos chilima yemwe adali mtsogoleri wa chipani chimenechi apite chitsogolo ndi chimene mukukhazikitsa pakali pano ngati chipani mukayerekeza ndi zimene munkaganizira nthawi imeneyo zikugwirizana E, mutati mutitsatire bwinobwino tikamazungulira kulankhula ndi anthu muona kuti cholinga cha utm sichinasinthe tikuyesetsa kuti tipange zimene mtsogoleri wathu wakale uh, dr chilima anatiphunzitsa kuti tikuyenera kuchita kuti amalawi apindule zimenezo sitidzasintha chifukwa chake panopo tikupanga emphasize kwambiri kuti tikupanga skc legacy Uh, mwina munamvanso posachedwa apa kuti um, tina, kunali mwambo umene anapanga mayi Chilima okhazikitsa foundation ya malemu Chilima. Zimenezi zikuchitika chifukwa choti ife tifuna Dr. Chilima adzakumbukiridwe mdziko la Malawi muno mpaka kalekale. Tidzafuna kuti anthu adzamutchule ngakhale ana amene asanabadwe adzadziwe mbiri yake mpaka kalekale. Nthawi imeneyo idzakhala nthawi yotinso anthu akupindula chifukwa cha zochita za UTM. Mwina pamenepo tisakhazikike chifukwa paja Ndikukumbuka kuti invitation yake inavuta kumbali ya chipani. Mukudziwapo kuti chidachitika nchiyani nthawi imene ija imene ankakhazikitsa bungwe limene lija? Panali anthu ochepa amene ankaona kuti sakuyenera kubwera ku, ku, ku function imene ija. Koma tinakambirana ngakhale ineyo a Kabambe isanafike nthawi ya function imene ija ndinapita kukauza kuti tiyeni tonse tipite. koma ndi nkhani za ndale zimene amaona kuti sakuyenera kupita chifukwa choti pali anthu ena ake amene au- ali involved amene amaona kuti sakuyenera kukhala nawo mudapita ine ndinapita ndinali konkuja ndi anthu ena akuluakulu tinapita kumene kuja mwina ngati mungakumbuke pali zithunzi zimene zi- mukhoza kuona kuti ine dr malunga Mayi uh, Makuta tinali kumene kuja ndi anthu ena ngakhale uh, regional governor wa ku north uh, mayi Nengezi Ziwa tinali kumene kuja uh -huh. kukapanga support function imene ija tonsefe ndife achipani palibe amene anatiitana kuti chifukwa chati unapita kumene kuja chifukwa ndi anthu ochepa amene anaona kuti uh, asapita kumene kuja
Tibwere kunkhani yathu ya uh, mwina tsogolo lanu pa ndale chifukwa anthu ena akamayamba ndale amayambira mwina patali mwina khansala eh, kapena phungu wa nyumba ya malamulo komanso kukafikira ngati utsogoleri koma ena amangoyang'ana udindo wa mtsogoleri wa chipani ndi mmene mmaonera ndani za- ndale zanu ngati uh, a Kambala Uh, anthu timakhala osiyana komanso tili ndi zifukwa zosiyana zochita nawo ndale za active ine background yanga ndine munthu wa business Koma ndinapezedwa ndi anthu amene amamvetsetsa kufunikira koti dziko la Malawi kukhale proper governance, tiziyendetsa chuma mokomera aliyense, amene anandipeza ku ofesi kwanga 2015 kuti tikuyenera kukhazikitsa chipani chimene chikhoza kukhala ndi culture yoyang'ana kuti tikonze machitidwe a zinthu kuno ku Malawi. Chiyambire nthawi imeneyoyo ndi zimene ife tikufuna kuti tichite ngati a UTM. Ine sindinakhalepo councillor, sindinakhalepo MP. ndipo maganizo oti ndikhale MP ndilibe. Nga- Mulibe. Ngakhale kuti 2019 ndinayima koma ndinayima chifukwa choti ndinapemphedwa ndi mtsogoleri wathu kuti ndiyenera kukayima kwathu. Koma sinkhani Sizidakayende. si- sizidakayende. Koma sinkhani yoti ine ndimafuna nditakhala uh, MP uh, mdziko muno. Ine maganizo anga kwambiri sinkhani yofuna kuti ndichite kukhala ndi udindo wa ndale. Koma ndimafuna nditapeza mwayi woti ndithandize aMalawi kudzerera uh, mu- mu chipani cha ndale cha UTM.
Nde chimene mmaona ndi utsogoleri ku chipani cha UTM kuti mudzathandize bwino anthu amene mmayang'ana aja tinene choncho? Ineyo ngakhale tisanachite convention ya mbuyoyo ndinalibe udindo uliwonse ku chipani koma ndimaonedwa kuti ndine munthu wamkulu amene ndikhoza kumachita upangiri wa chipanichi. nthawi zambiri ndimakhala mu office kupanga plan kuti kodi tichite chani kuti chipani chipite patsogolo anthu ambiri amaganizira zoti ndili ndi udindo waukulu pomwe ah, ndinalibe udindo uliwonse sindimayang'ana udindo udindo si umene umagwira ntchito pa institution ngakhale wopanda udindo munthu ukhoza kupezeka kuti upas- upereka upangiri umene ukhoza kuthandizira kuti institution ipite kodi patsogolo pano Panopa ndinu okhutitsidwa kuti mukutsogolera council imene ikulangiza mtsogoleri wa chipanichi Dr Kabambe Ine ndine okhutitsidwa ndipo a, ndiku, a, yamikira kuti a Kabambe anaona kuti ine, kuti ndipange zimenezi zothandiza kuti nditsogolere council imene ikuthandizira a Kabambe upangiri woti chipani chipite patsogolo, anandiyika kuti ndikhale ndiye, a, mtsogoleri wa zimenezo, e, kutanthauza kuti iwonso amaona luso linalake limene ndili nalo loti ndikhoza kuthandizira kuti chipani chipite patsogolo.
Chabwino, ndiye ena nkumaona ngati kuti mwina chipani cha utm pakali pano ngakhale chili ndi utsogoleri watsopano komabe mudabalalikitsa anthu mkatimo. Ena ali ku zipani zina, ena ali ku magulu omwe mwina afuna alembetsedwenso ngati chipani pakali pano. Ku chipaniku mumaziona bwanji mphekesera zimenezi?
Ineyo kuti ndinene moona mtima, Sindingaganizire mofulumira pano kuti munthu amene anachoka ku chipaniku ndi ndani kukayamba chipani china kapena kukalowa zipani zina. Zimene ndimamva ndi zokhala ngati zimene timamva nthawi zonse kuti anthu amakhoza kuchoka chipani china kukalowa chipani china mwina n'kupeza kuti abwereranso. Koma kuti ndingachite kunena kuti wakuti wakuti tinam'balalitsa, anathawa, anachoka chifukwa choti utsogoleri wasintha, sindinganene pano. Dr.
Michael Usi yemwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha utm uh, asanatisiye mtsogoleri wa chipanichi Dr. Saulos Chilima. Nthawi imeneyo adatenga udindo ngati wa mtsogoleri, ndipo mmene mmapita ku convention kudali kuti uh, iwo aja apanga chiganizo kuti sakapikisana nawo, koma adayambitsa gulu ena nkumatero kuti mwina ena otsatira chipani cha utm apita nawo Dr Usi?
Eh, Dr Usi amene mukutchulawo ndikuganiza kuti ndi munthu yekhayo wamkulu amene mungatchule kuti anachoka ku chipani ndadabwa kuti inu simunatchule. ngati ngati mungafune ndikupatseni background pang'ono ah, mmene zidachitikira skc adakali ndi moyo ine pa 3 may 2024 ndinali ku johannesburg a Usi anandiimbira foni kundifunsa kuti afuna tikumane chifukwa choti pali milandu imene ikukambidwa pa group yathu ya WhatsApp ya NEC, NEC ya utm. Atakadandaula kwa Dr. Chilima iwowo kuti anthu akundinena, Dr. Chilima anawauza kuti mukumane ndi a Kambala. mmene ndakuuzirani muja kuti nthawi imeneyo ndinalibe udindo uliwonse koma anthu amadziwa kuti zinthu ngati zimenezi amene angapange manage ndine nde a Usi anandiyimbira foni kuti bwana andiuza kuti ndilankhule ndi inu chifukwa cha zimene zikuchitika pa NEC ya utm kuti mundithandize ndinawauza kuti ndili ku johannesburg ndikabwera tidzakambirana zimenezo nkhani zimene amadandaula nthawi imeneyo uh, anthu a NEC zinali mmene amapangira behave a Usi samapanga behave mofanana ndi vice president wa chipani Nkhani imeneyi ndinainenanso m'mbulo- m'mbuyomu, Amalawi akuidziwa. Panali nkhani ziwiri. Nkhani yoyamba inali yoti amaima, amafuna aime u MP ku Chilimba ngati independent. Sizimaoneka bwino kwa vice Amafunika kuti akhale pansi pa chipani cha utm. amayenera kuima ngati wa utm. Ngati akuona kuti utm yo sikupereka value, kuti iwo akhoza kuwina u MP amayenera kutuluka nkwalowa chipani chimene amaganiza chocho ngati akufunitsitsa u MP koma anasankha kuti akaime ngati independent kukhalabe vice president wa utm zimenezo sizimaoneka bwino tingoyerekeza lero kuchitika convention ya mcp a president amene ali a, a state president panowa akaime kwawo ngati independent sizioneka bwino chifukwa ndi munthu wamkulu kuchipaniko so nthawi imeneyo zidachitika zimenezo kuti iwo afuna kuyima ngati independent anthu anaona kuti sizioneka bwino anayamba kuwapanga rebuke ineyo ngati munthu ndinaona kuti anthu anali ndi point ndithu yoveka bwino so atayamba kuwachita rebuke nkhani inayamba kukula ndi pamene anapita kukadandaula kwa a president achilima koma achilima anaona kuti nkhani imene amene angapange handle ndi mr kambala ndekuno iwo anatiimbira zinangovuta kuti nditabwera cha ku south africa sinapite nthawi yayitali ndi mmene imachitika ngozi ija a president nkumwalira zitachitika choncho anthu anayamba kuwathamangitsa usi ku head office chifukwa cha mavuto amene analipo kale sikuti mavuto anayamba achilima atachoka iyayi ife ndi a Usi ngati UTM zinayambika kalekale chifukwa cha mmene amapangira zinthu Komanso ndingakonde kuti Amalawi adzimvetsetsa. Mutati muone ma minister amene anasankhidwa kuchokera ku utm, angapo afika po joina UT, uh, mcp chifukwa choti anzathu ku mcp ku amapanga divide and rule. Anthu amene amafuna maudindo ya u minister kuti akhale nawobe amayenela kukhala loyal to mcp. Anthu ngati mmene ndilili ine oti u minister si nkhani, ine ndinasankha kuti ndipitilize loyalty yanga ndi utm. Nikhoza kusatchula pano without permission yawo mwina munamva Mai Nyalonje nawonso anasiya u minister. nkhani zake ndi zomwezo chifukwa chofuna kupitiriza loyalty ndi utm pali ena amene anaganiza zokangojoina mcp sikuti ndi a Usi okha chifukwa chofunitsitsa ntchito anthufe ndife osiyana ine ndimadalira kwambiri business sindimadalira ntchito ngati uminista ine mbali yanga ndi ya business ndikhoza kukhala opanda udindo wa boma ndikhoza kukhala osagwira ntchito kampani inayake chifukwa ndimapanga business chabwino nde mwachidule Kulibe mgawanikano Kulibe. Ku chipani cha utm. Kulibe. Munena zoona? Ku chipani cha utm kulibe. Pano kuti tiyambe kupanga analyse muwona kuti chipani cha utm kulibe mgawanikano. Mutati muonetsetse zipani zonse zimene zimaoneka kuti ndi zikuluzikulu, kuti titenge the first 5 big parties imene utm ikupezekamo, ndi chipani chokhacho chimene simumva mphekesera kapena mbiri yonena kuti kuli mgwirizano. Timagwira ntchito, aah, limodzi ngati banja. Kusiyana maganizo kumachitika chifukwa choti pali anthu awiri salephera kusiyana maganizo koma osati mpakana kugawanika iya chabwino nde tikuona pano makangalika anthu thamangathamanga a president akulowera uku uh, kuchititsa misonkhano yosiyanasiyana ina ya kayimayima uh, mukonzekera pa 16 september misonkhano imene tikupanga ija ndikukonzekera pa 16 september mm. tsiku limene kutakhale general election Tikufuna ulendo uno kuti tikhale ndi ma MP ambiri, tikhale ndi makhansala ambiri komanso upulezidenti ubwere ku chipani chathu cha utm. N'zimene tikupanga padakali pano. Upulezidenti ubwere ku utm? Ubwere ku utm.
Upulezidenti wa dziko ubwere ku utm. Oho. Za mgwirizano?
Mgwirizano tikukambiranatu. Zipani zambiri panopo za ku opposition zakhala pansi kumakambirana za mgwirizano. Tikudziwanso kuti ngakhale amene akulamulawa akuyesera kuti azilankhula ndi zipani zina mgwirizano koma zipani zikuwakana. zipani zonse zikuluzikulu zimene ndikunena kuti mwina about 5 zikukam- mutatichululapo ziti ndi ziti uh, tikukambirana ndi aford pp udf uh, even dpp tikukambirana kuti tigwire ntchito limodzi chifukwa cholinga chathu zipani zonsezo ndi choti amalawi apeze bwino kusogoloko koma ndi maganizo oti inu mufuna mukhale pa chiongolero zitheka zimenezo nkhani imeneyo ndiyoti mmene tikukambiranamu tiona mmene itathere kutsogoloko si nkhani yoti ndingangonena pano pali zinthu zambiri zimene timayang'ana tikamakambirana za mgwirizano kuti akhala patsogolo ndi ndani pakali pano zimenezo sitinagwirizane koma kukambirana kuti tigwire ntchito limodzi kukuchitika ndipo ndili nchikhulupirira kuti zichitika zimenezo nde zikakhala kuti zavutitsitsa kuti wena afuna muchite mgwirizano koma iwo afuna kuti ndi amene akhale patsogolo malingananso ndi ma numbers sinanga politics is a game of amati numbers eh nde inu of course mukuthamanga koma akafuna kuti inu mukhale pambuyo pawo zitheka mukutsogolera council ya chipani cha utm. Ndakuuzani kuti cholinga chathu ife si maudindo koma kuti tiombole Amalawi. Chimene chili patsogolo ndi chimenecho. Pokambirana pathu tidzakangana zinthu zonse zofunikira kuti tione ngati kagulu ka anthu ofuna kuthandiza Amalawi kuti kodi chimene chingathandize Amalawi ndi chiti. Tidzapanga chimenecho nthawi imeneyo. Ndiye simudzasamala kuti kaya mukhala patsogolo, kaya mukhala pambuyo, bola mudzathandizire kutumikira Amalawi. E, cholinga chathu sikukhala patsogolo kapena kukhala pambuyo. Cholinga chathu n'kuti tithandizire Amalawi. Nkhani imeneyo siili patso, pamwamba pa ajenda yathu. Pamwamba pa ajenda yathu pali nkhani yonena kuti Amalawi apeze mpumulo pa nkhani ya ma business apeze bwino manyumba mwawo azigula zinthu zonse zimene munthu amafuna as basics Yeah, pakali pano anthu akuvutika kwambiri mukudziwa kuti anthu akugona ndi njala zimenezo tikufuna kuti zithe sitingalolere kuti tikakamire udindo wina wake pomwe tikudziwa kuti tikachita udindo umenewowo sizithandizira kuti amalawi apeze mpumulo ife chimene tikufuna kwambiri nkuti amalawi apeze bwino ngati anthu ataona kuti patsogolo pakhale munthu ochokera ku utm tikhala koma ikhala nkhani yoti tikhala tikukambirana nkuona kuti izi zikupanga make sense uh -huh. koma ngati patapezeka kuti mmene tikumaliza zikuonetsa kuti pa running mate pamene munthu wake achokere ku utm tichita zomwezo ngati anthu ataona kuti running mate sachokera ku utm achokera chipani china chake tipanga zomwezo as long as zikhale zinthu zoti ziwapindulira amalawi fwa kacha ya utm nkuonetsetsa kuti a Malawi adzapindule ndi ndale zimene zikuchitika mdziko muno.
Chifukwatu tikuchokeraku zidakuvutani ngati utm kuti mfundo zanu zionekere poyera kudzera mu mgwirizano uja wa Tonse nde nkumati mwina mwaphunzirapo ziwiri zitatu pamene tikupita chitsogolo.
Pachizungu tikamakamba nkhani yophunzira pochita zinthu timakamba kuti nthawi zonse umapita pa learning curve. Taphunzira zambiri kanthawi kameneka. Panopa tikamachita mgwirizano, tidzachita mgwirizano tikudziwa chimene tikuyenera kupanga negotiate.
Ndi chani chimene mungabenthulireko amalawi pakali pano chifukwa adali nchikhulupiliro kwambiri kudzera mu utsogoleri wa malemu Dr Saulos Chilima? Ena nkumati kapena mwina Utm nthawi imeneyi idayaka moto kamba ka achilimawo osati kuti anthu ankakonda chipani cha utm. Nkhani yonena kuti achilima anapangitsa kuti utm iyake moto kwambiri sinkhani yoti munthu angachito uzidwa aliyense amaona. Malemu Dr chilima anali munthu osiyana ndi anthu ambiri mmalawi muno. Pakali pano ndikukayika kuti in the next 5 years tipezanso munthu ngati mmene anali Dr chilima koma sitingasiye kupanga zinthu. tikuyenera kupitirizabe ndi ajenda imene anayiyamba. Zidzatheka tsiku lina lake munthu wina wake muzimukumbukira kuti tinali ndi mtsogoleri amene amachita zinthu molondola, amapereka hope kwa Amalawi, ndipo akanakhala kuti anali ndi mwayi woti titampititsa ku State House, dziko lino likanasintha. Tsiku linanso tidzampeza munthu wa mtundu umenewo. Mwati mukukhala pafupi ndi Dr Kabambe yemwe ndi mtsogoleri wa utm. Uh, Mukamakambirana nkhani zokhudzana ndi mavuto amene Amalawi akukumana nawo pakali pano, mumayang'ana mbali zake ziti komanso kuti mudzaombole ngati mungapatsidwe danga ndi Amalawi pa chisankho chimenechi, mumati mudzaombola motani?
Panopo ine ngati munthu wa bizinesi ndimayenda mayiko osiyanasiyana mu region ino, Zambia, Zimbabwe, South Africa, even ku Tanzania, Mozambique, kumaona mmene anzathu amachitira ndale. Ndale za kuno ku Malawi pamene zikuvutira ndi poti atsogoleri andale akangokhala ndi mwayi wa power amayiwala ma institution ena amayiwala anthu ena amene akhoza kuthandizira kuti chuma chipange trickle down ine ndi Dr. Kabambe tikumakambirana kuti tikangopeza mwayi woti tili ndi uh, amalawi atipatsa utsogoleri wa dziko lino tiyambe kuyang'ananso ngati mafumu a dziko lino kuti tiwapatse mwayi kuti nawonso akhoza kumachita ma business properly structured ndi cholinga choti iwo akakhala kuti zinthu zikuyenda bwino athandizenso anthu am'musi mwawo kuti ma business toti tili properly structured zimenezi zidzathandizira kuti chuma chiyambe kupanga trickle down kupita pansi kwa munthu wovutikitsitsa komanso anthu ambiri amene akuchita nawo ndale m'midzimu amene ali ma structures azipani timapanga ignore kutsogoloku Ine ndi a Kabambe tikukambirana kuti n'zofunikira kwambiri kuti anthu a ndale amene tikuchita nawo ndale ali m'ma structures a chipani nawonso tiwapatse uphungu woti akhoza kumapanga ma business. Amene ali ndi nzeru tiwathandize kupanga structure bwinobwino ma business amene akhoza kuthandizira kuti chuma chiyambe kupanga trickle down osati chuma tizingozisunga kwa anthu akuluakulu okhaokha andale. Zimenezo n'zimene zikupangitsa kuti anthu osauka azisaukirasaukira, olemera azilemerera, azipitirira kulemera. Kuli ma programs amene akuchitika muno m'Malawi yoti amachitika chifukwa cha ndale osati chifukwa chofuna kutukula anthu. AIP, ine ndinakhalako president wa Chamber of Commerce in Malawi MCCCI kwa zaka ziwiri. Nthawi imeneyo message yanga yaikulu imene ndimalankhula ni yoti AIP tisiye, chifukwa choti ndimadziwa kuti ndalama zambiri zimalowa matumba mwa anthu andale, pomwe anthu amene tikupanga target kuti tathandize ndi AIP sakuthandizika. tikuyenera kusintha program imene ija tiyambe kuyang'ana ma program amene akhoza kupindulira dziko la malawi economically nkhani ngati zimenezo ndi aip kubwera mboma inu mudzayisiya
actually tu tichotseretu imene mukumbukire kuti ine ndinalinso minister wa boma ili takhala tikukambirana zonena kuti tizipanga pang'ono-pang'ono phase out panopo that's why mwina munamva kuti chaka ichicho anthu amene anapangidwa target anali less than 1 million cholinga chake nchoti tipange phase out completely AIP ngati dziko. Ndili nchikhulupiriro choti olo kukanakhala kuti a mcp apitirira September, AIP ikanachita shrink chifukwa anthu ambiri azindikira zimene anthu ena tinaona zaka zambuyozi kalekale kuti AIP siikupindulira anthu osauka chifukwa choti anthu ambiri aona that's why tikupanga phase out pang'onopang'ono. Nchifukwa chake panopo akanakhala kuti olo a mcp akupitirira mu September muno, chimene sichichitika mudziwa anthu inu mmene alili anthu mmidzimu sizichitika Uj- boma likusintha mu september likupita Eh, lipita ku zipani za opposition oh, za opposition Yes. osati utm koma zipani za opposition Tu- eh, tanena kuti- Mafuna tanena kuti kuti tigwi- masukani. tanena kuti tigwira limodzitu tikukambirana kuti zipani zonse za opposition zigwire ntchito limodzi Mu- mupangana kuti mulande boma osati ulanda pa- tichita zimenezi pa ballot Ngati pa ballot po tikawina ndife chichewa chake nchoti ulanda ndiye tilandadi boma mu September mm. koma mukangonena kuti ulanda ikhala ngati uh, coup situpanga coup tipanga voti anthu a Malawi mu September mmene a Malawi akulankhulira akufuna kuti boma tilisinthe mu September pa 16 uh -huh. tikasintha boma pa 16 tiyang'ananso zinthu zambiri kuti ziyende direction yoti a Malawi apindule Ena mwa ife amene timadalira business tapanga sacrifice ma business athu kuonetsetsa kuti ngakhale business yathu itsike mmusi pang'ono koma munthu wina osaukitsitsa adzikwera pang'ono pa chuma. Ndi, ndinu wa business Ine ndine mmafotokoza. wa business.
Business yanu siikuyenda pakali pano? Business yanga ikuyenda koma osati mmene zimenera kuchitikira. Mukudziwa kuti panopo dziko la Malawi economy is almost dead. Ine ndimadalira kwambiri forex kuti ndizigula uh, ma spares a equipment yanga. Timapanga construction, tili ndi equipment ya earth moving. Ma spares ambiri samapezeka ku Malawi kuno, timakagula ku South Africa, ku America, mwinanso ku Europe. Timayenera kukhala ndi forex. Forex ikusowa kuti tipeze. Official exchange rate panopo ya dollar 1751 koma kuti ukagule spare part pano ukuyenera kukhala ndi K4000 kuti ugule one dollar. Zinthu zikusokonekera chifukwa cha zimenezo panopo ma business ambiri akupanga shrink. Business yanga sinapangidwe spare kuti ndikuuzeni inuyo mmene zikuchitikira panopa mmene ndikulankhulamu kumapezeka kuti tikakhala kuti machine apanga breakdown even kutha tayala kuti ukagule tayala lina uh, you need to come up with a lot of kwacha panopo tayala limodzi la truck ngati matipa amene ife timagwiritsa ntchito 1 million 800 tayala limodzi koma koma utsogoleri wafotokoza kuti sikuti mavuto amene mukuwatchulawo abwera kamba ka iwo koma foti zinthu kunjako nakonso kwasintha akutchula za cyclone freddy akutchula za nkhondo ya ukraine ndi russia zinthu zambiri zoti sizinachitike kudziko kuno koma zachitika kunjako koma zatipanga affect ngati dziko la malawi inu simugwirizana nazo zinthu nkhondo ya ku ukraine ndi russia ikupanga affect kuno ku malawi osapanga affect anthu a ku ukraine chifukwa chani mukumbuka posachedwapa ku ukraine atithandiza ife does that make sense yeah ndikuwuzeni inuyo sinangaguteka ma cyclone koyamba kuchitika ma cyclone sikuno kumachitika ma cyclone dziko lapansi maiko amapitilira kumapanga progress ndi economy managers are supposed to be there to solve problems awa ali m'bomawa akapitilira kumangokhala ndi ma excuse mmalo moti akoze zinthu sapanga progress zinthu zikachitika anthu amayenera kukhala pansi kuti kodi izi tizipanga cushion bwanji

yatha nde zokambirana zikhale zikuchitika ena nkumati mwina dziko la Malawi limene likudutsa kale mu nyengo yowawa kumbali ya za chuma izi zikukolezeranso mwina moto wina. Inu mukuziona bwa?
Well, in the first place anthu amene timapanga understand international economics um, ECF uh, ordinarily imaperekedwa kwa mayiko amene akuvutika akufuna apange patch penapake ah, pamene pakuvuta si nkhani yoti tidalire tikuyenera kudalira ifeyo thukuta lathu osati chitsimikizo kuti chuma chathu chimayenda bwino nthawi imeneja chifukwa amakhala ngati lifariyi of course um, kubweretsa kwa ecf kumene anachita a- imf anapanga chifukwa choti anaona kuti kanthawi kameneja chuma chimaoneka kuti choyenda bwino ndipo amaganiza kuti akapatsa mwayi umenewo ayipanga manage bwinobwino koma tikumva ngakhale kuti sindinawerenge report yo in detail tikumva kuti panopa sanayendese bwino nchifukwa chake a IMF aganiza zonena kuti achite cancel kukhale kopanda um, ECF zimenezo zachitika chifukwa choti iwo wakhumudwa And mmene ndikumvera ndanena kuti sindinawerenge report akunena kuti adzachitaso review after elections that means ngakhale iwowo a imf ali ndi hope yoti boma lisintha chifukwa awa zinthu zikuwakanika.
Osati ma conditions amene afuna aperekewo mwina sizitheka kuwapanga implement pamene tikuyandikiranso chisankho chimenechi. Ayi nkhani yake simeneyo nde sakanatchula kuti tidzaona after election. Koma akubwera kudzapanga review. Awona kuti anthu amene ali m'boma panopo zakanika kupanga manage mofanana ndi mmene anagwirizirana nthawi imene amawapatsa mwayi umenewo. Nde mukuganiza kuti akuganiza kuti mwina after 16 September kudzakhala kuti boma lasintha? Kudzakhala kuti boma lasintha kwabwera anthu oti akhoza kupanga understand. zimene tingachite kuti dziko lino lizipita patsogolo and muganiza kuti anthu amenewa mudzakhala inu ndi zipani zina za ku opposition zoona chabwino ndiye timafunabe mutatitambasulira chifukwa anthu andale nthawi zambiri mmakomedwa ndi kumangodzudzula anzanu kuti sakuchita bwino koma kukupatsani nthawi kuti ayi talamulireni amalawi nkulepheranso kuchita zinthu akuti ndinu amodzi ee mmayambanitsa amalawi koma kuseri mumamwera tiyi limodzi mwati utm kupita chitsogolo mwakonza zotani mwatchulapo mavuto angapo koma tikufuna titamva ma solutions amene utm yakonza pamene mukukonzekeranso za mgwirizano umenewu Uh, nkhani yoti andale ndi ofanana ndi amodzi ine ndikugwirizana nanu koma paja ndinachita emphasize kwambiri kuti utm ikachake yosiyana ndi zipani zina ine ndakuuzani ndine wa business koma ndipanga nawo active politics cholinga chake chinali choti tipange blend nani career politician ngati ine mmene ndililimu ndi ma politicians tigwire ntchito limodzi kuti tipange improve governance ya dziko lino ndi zosiyana kwambiri ndi mmene zilili zipani zinazake zoti amapita mmene muja anthu andala okhaokha patsogolo kumangopanga zopondana thats why mudzaona kuti kuchitika a lot of chaos mzipani zinazi even nthawi imene akupanga ma primaries chifukwa choti anthu ake chimene amaganizira kwambiri ndi ndale osatutukula dziko lino ife a utm we are different tikupanga zinthu zoti tithandizire kuti um, amalawi apite patsogolo ndi moyo wawo ndife osiyana kwambiri nkhani ya ulamuliro ndi imeneyi nkhani ya zachuma nkhani ya zachuma ndi imene yamanga nthenje kwambiri E, nkhani ya zachuma panopo ifeyo tikufuna kuti tionetsetse ife ngati muli ndi mwayi woti mumamvetsera za ah, manifesto athu tikamanena o ngati muli ndi kope muiwerenge bwinobwino tikuganizira kwambiri kuti sitingamangolima zinthu kuno ku malawi you know kuti economy inoyo kwambiri ndi agriculture tikamalima zinthu tionetsetse kuti zinthu zambiri kutsogoloku tiyambe kuzipanga process tokha last week ndinali kuno ku blantyre nde ndinadzapita ku ntcheu i think inali saturday ndikudutsa pa lizulu ndinapeza tomato ambiri oti akhoza kudzaza chitrak mwina cha 30 tani mwinanso matrak awiri ndinagwidwa ndi mantha kuti tomatoyu akhoza kuonongeka chifukwa yense anali wakupsa atsogoleri akulephera kuganizira zonena kuti tikuyenera kubweretsa uh, machine yoti tizipanga process kupanga can zinthu ngati zimene zija kuti zisaonongeke utsogoleri wabwino umapanga manage anthu kuwapanga organize akamapanga zinthu anthu ambiri amene akulima tomato uja sanga sangathe kudzipanga organize atsogoleri akuyenera kukhala nawo pansi nkuwapanga organize kaya mupanga ma cooperatives ayike ndalama pamodzi nkukhala ndi equipment yoti ikhoza kumapanga process ka factory kawo kazipanga process zimene zija mukapanga choncho ndiye kuti muwonjezera shelf life ya tomato mmalo moti azitayika tomato uja iyayi akhoza kumagulitsidwa komanso tikhoza kupeza mwayi tikhoza kupeza danga loti ma products a tomato tizipanga export nkumapezako forex Koma nthawi zambiri mutati muyime malo amene anthu amagulitsira zinthu ngati zimene zija, ah, tomato, mudzapeza kuti muli miyulu yambirimbiri ya tomato yoti anthu ataya. Anthu amene achita zimene zijazo sangatukuke chifukwa zambiri zikutayika. Zimenezi zidzatheka ndi ndalama zija mukuti muzidzapereka m'maboma a dziko lino. Timamva ndithu 5, 5 billion, 500, mafiga ndithu akumatuluka. ndalama zake ndi zimenezo ndalama zake ndi zimenezo komanso anthuwo mukawapanga group azipanga contribute ni cholinga choti azikhala ni sense of ownership azipangira limodzi as a cooperative ifeyo tingowapanga organize ku malawi kuno tili ndi problem yoti anthu timalephera kugwira ntchito limodzi aliyense amakhala payekha kuti muyende maiko ngati mene uli kenya Anthu amagwira ntchito limodzi and akupanga zinthu zikuluzikulu. Nthawi ina yake ndimaonera program ina yake ku Zambia, anthu ena ake anapanga uh, they came together, anakhala limodzi nkupanga business yoweta nkhuku. They are doing very well. Koma kuti mudzipanga nokha simungakwanitse. Nchifukwa chake ifeyo ngati atsogoleri tikuona kuti kutsogolo kuno tikapatsidwa mwayi otsogolera dziko lino tiyamba kupanga organize anthu amene akuvutika m'midzimu, kulima zinthu nkumasowa ma market akusowa misika tiwapanga manage anthu amene aja kuwapanga organize kuti azigwira ntchito limodzi tiathandize kupeza equipment yoti akhoza kupanga set up ma factories tiyang'anenso investment yokwanira kuti tikhale ndi magetsi okwanira muno malawi kuti adzipanga rani uh, ma factory amenewo kupanda kuchita zimenezo zinthu zambiri tizingotaya si tomato yekha ngakhale kachewere ku ntcheu anthu ambiri amalima kachewere wambiri amangoonongeka chifukwa choti sitikupanga process even sweet potatoes mmadziwa kuti ma noodles amene mmadya manyumbamu ngati spaghetti zimapangidwa ndi zinthu ngati eh, mbatata kuno mbatata tikungozitaya zaonongeka tikuyenera kusintha maganizidwe ife amene sitikulima mbatatazo koma ndife atsogoleri tiwapanga organize anthu ame- amene akulima zinthu zimene zija ndi cholinga choti tikazipanga process tipange ma spaghetti tikhoza kumapanga package nkupanga export. zimenezitu sikuti kulibe zikuchitika pakali pano tikukamba pano zikuchitika m'madera ena a dziko lino A- akupanga ma spaghetti ndi ndani kuno kumalawi tandiuzani inu mwina titha kuyenda titha kupanga ulendo wina inu ndi ine tiyende tifufuze madera wena koma ndimafuna ndinene kuti ntchito ngati zimenezozo zikupangidwa support kapena kuthandizidwa ndi mabungwe komanso mayiko wena Ndiye mwanjira ina mukunena kuti ayi tisiye kudalira thandizo la wena ngati dziko ndife tili nkuthekera kopanga chuma patokha, mukunena choncho? Nthawi zambiri anthu pamudzi amene amadalira kuti wina wake awathandize amakhala anthu okhumudwa moyo wawo onse komanso kutukuka sikungatheke. Thandizo likamabwera tiyeni tililandire koma tisamadalira thandizo. Nchifukwa chake ndikunena kuti nkhani ya IMF ngongole imene yachita collapse panoyi mwakamba kuti inayamba 2023 sichoncho tangopangako draw according to you although ine sinapange follow 30 million dollars in one and a half years do you really think the whole economy should be dancing to that kind of inflow ya ndalama 30 million dollars why not work hard sweat set up factories panga protect zinthu zimene zikuonongeka kuti tizipanga ndalama tokha kunoko. Komanso akuti linali ngati khomo limene linatsegulanso makomo ena kuti mabungwe ndi mayiko atha kumathandiza dziko lino ndi ndalama. Zimathandizira kwambiri kuti pakapezeka that kind of flag from IMF, ma organisations ambiri amakhala ndi confidence ya mu dziko. Ma economies kapena kuti mayiko amakhala ndi ma rating osiyanasiyana a ngongole. mmene IMF ananena kuti tikupatsani extended credit facility, anthu ambiri amene amabwereketsa ndalama kwa mayiko anadzaona, anadzakhala ndi confidence pa ma rating amene tili. Ngati ifeyo a Malawi, rating yathu panopo as I'm talking ndi CCC, uh, C, C, C, kuti the best rating is AAA. CCC is junk, Oho. high risk. ndiye kuti akamakupatsani ngongole anthu amakhala kuopa kwambiri kuti kaya ndalama zathu zidzatuluka koma imf akangopanga decision ngakhale kuti ndinu a high risk maorganization ena amakhala ndi confidence nkuyamba kuthandizani koma panopo mmene zachitikiramu pa 14 May pa kuti a IMF anena kuti awa mm -mm. risk ikupita patsogolo ndiye kuti anthu ambiri apanga hold ndalama zawo tizipezeka kuti kunoko tapanga safa because zachitika mofulumira pomwe 2023 yo mmene IMF amapanga izizo kukanakhala prudence ku boma kuyamba kuyang'anira chuma bwino nkuyamba kukhazikitsa zinthu zimene ndikunena panozi kuti tiyambe kuthandiza kuti tigwire ntchito ndi manja athu tipange thukuta lathu nkukhazikitsa njira zoti tizipanga ndalama tokha tikanakhala tapeza poponda koma tachedwa chifukwa choti timadalira kuti tili ndi uh, extended credit facility mmene yachoka imene ijayo anthu ena akapanga hold ndalama zawo tivutika ngakhale fuel uh, akhala problem yayikulu because it is so unaffordable yeah, musakhale amati prophet of doom uh, lifuneni dziko lanu zabwino ine ndikukamba experience ndinali tu minister wa energy Ndikudziwa zimene zimachitika nthawi imeneyo and nthawi yanga 13 months imene nali minister wa energy mafuta sanasowepo. Suti mavuto kunalibe, mavuto amakhalapo koma ineyo ndimadziwa how to manage to make sure kuti tizikhala ndi fuel nthawi zonse. Ndimakumbuka tsiku lina lake kuti ndinapasidwa report yonena kuti petrol wangotsala wa masiku awiri. I organized team yanga kuti tipange set up whatsapp group tizipanga monitor what is happening komanso tipange make sure tipeze njira kuti fuel asathe mmene ndimachoka nkuti masiku atachita increase to 18 timapanga manage osati kumangoyang'ana things don't happen they are made to happen. ndiye pano ngakhale muli ku opposition m- mungalephere kuthandizira kuti ngakhale mukuyang'anira chisankho koma mutha kuthandizira kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino Takhala Zovuta tikula- zimenezi takhala tikulankhula nawo to anthu amene ali in charge ya zimenezi koma sakukumverani samamva of course ambiri tikamalankhula nawo amanena kuti achimwene anthu andale sakufuna kumva zimene tikunena now iwowo chifukwa chofuna kusamala ntchito amangomvera zimene akunena andale pomwe nafe we are professionals sizingatheke kuti timvere chinthu cholakwika tiawuza andalewo kuti izizo zikupatsani mavuto kutsogolo Chabwino, nkhani ina ndiye kuti ikhale ya chisankho chifukwa bungwe la mec lakhala likukangalika nalonso kuchita kalembera tikumva zipani zimene zili ku opposition kupereka madandaulo kumeneko Ochuluka kwabasi akuti smartmatic siwabwino, mayiko enawa sizidayende, kuno ku Malawi ameneyi ativutanso kugwiritsa ntchito. Ngati utm, position yanu ndiyotani pa nkhani imeneyi? No, ifeyo we are not necessarily taking a certain position because um, ujen, uh, this machine smartmatic ndiyoti tangoimva ndi chisankho ichicho Kuti tiyambe kuchita judge tisanadziwe kuti zikhoza kuchitika ndi zotani, tilakwitsa. Koma takhala ndi tcheru kuti tiziyang'ana. Nchifukwa chake mwina munamva kuti tinapempha kuti tikufuna tipange audit, tiyang'ane. Oh, ndinu mmodzi mwa zipani zimene zija? Ndife mmodzi mwa zipani zimene timanena kuti tikufuna kupanga audit. Koma kuti tingonena kuti a mec zimene mukupanga mukufuna mutibere. opanda zifukwa zake zomveka bwino ndiye kuti tikungotaya nthawi koma kuti mukulephera kupereka zifukwa zogwira mtima kuti auditing iyo itheke nde zitheke Uh, audit ndi chinthu choti chimachitika nthawi zonse tikakhala kuti tapanga registration ichi timayenera kukhala pansi nkupanga audit panopo ife ndi amene tikudabwa iwo sakutipatsa zifukwa zokwanira kuti adzikana audit audit ndi nkhani yoti imapangika nthawi zonse
Ko mupanga bwanji lero? Chonsecho ku CECC mwakhala mukukumana nawo ngati a mec mmene ankakapanga procure kapena kukagula makina amenewo? Inuyo ndithu akuti ngati chipani mudauzidwa ndithu tsatanetsatane. Lero nkumati katundu uja wabwera? Sitikukhutitsidwa kuti katunduyo agwira ntchito bwino. Sitimapanga audit tsiku loyamba. Timapanga audit zinthu zina zitachitika kuti tizipange follow. Nthawi yoyenera kupanga audit ndi inoyo osati nthawi imene amabwera mashiniwo.
Moti ma technicians anu, akatswiri owona za makina amakono awo, sakukhutitsidwa kuti katundu amene agwiritsidwe ntchito ngati simuunika ngati chipani?
Tikapanda kuchita audit tikhala ifeyo ndi nkhawa zoti pali china chake chimene akubisa. Zimenezo zikhoza kupanga create problem yoti anthu sadzakhulupirira ma results. Ngakhale atakhala kuti ma results wo tawina ndife a opposition, padzakhala anthu enaake amene adzanyinyirike kuti nkutheka kuti anthu a opposition aja amanena zoona kuti mmenemo yang'anani. Ndizofunikira kwambiri kuti tikhale pansi and shake hands kuti apa tayang taonerana tonse. Amati mwambi wa gulugufe eti? Kuti tionerane tonse bwinobwino. Nkugwirizana kuti mmene zililimo palibe chodetsa nkhawa tiyeni tipitilize. Nde zipani zonse mukambirana nazo zija zili ndi maganizo ngati amenewo kapena ndinu nokha ngati a utm? Tonse tili ndi maganizo amenewo. Ndikudziwanso kuti ngakhale a mcp ali ndi maganizo ngati amenewo koma pali china chake chimene mwina iwowo akubisa kuti adzikane. Nkhani ya ma violence kapena zipolowe zikuchitikanso pakali pano? Tangotsala ndithu ndi miyezi yochepa kuti chisankhochi chichitike, ena nkumati pali nkhawa kuti mwina Amalawi ali pachiwopsezo. Amene mukuwadalira aja kuti akakupatseni voti mukuwateteza bwanji ngati zipani?
Kuteteza gulu lalikulu ngati limeneli yakhala nkhani yovuta kwambiri. Violence-yo tuionadi kuti ilipo ndipo kumene tikulowerako kukuoneka kuti violence ikhoza kukhala yambiri. Koma ineyo ngati mmodzi mwa atsogoleri amene ndikupezeka ku opposition, ndimalankhula ndi atsogoleri a zipani zosiyanasiyana, ndikhoza kunena pano uh, mosaopa munthu kuulula kuti ilipo nthawi imene ndinalembera ngakhale uh, his excellency apm Arthur Peter Mutharika nalembera kuwauza kuti tiyeni tionetsetse kuti ife anthu athu tizilankhula kuti tisachite nawo chifukwa amene angapange benefit ndi ma violence pakali pano ku Malawi muno ndanzathu amene ali mbomamo ifeyo sitikufuna violence ife tikufuna kuti tichite zinthu zathu mwa calm peaceful anthu akamapita kuchisankho adzapite asakuopa anthu akamapanga kampeni apite ku kampeni mosaopa aliyense apite kumene angafune ukachita uh, kampeni uh -huh. ineyo panopo ndikulankhula kwambiri ndi anzanga amene ali ku opposition kuti MCP aloledwe kupita kulikonse kaya ku Nsanje akapange kampeni apite kumpoto akapange kampeni asangochita kampeni kuno ku central region. Ni democracy imene timakhulupirira kuti amene akuyenera kukhala patsogolo ndi amene ali ndi majority. Tikadulirana malire zimenezo zizichitika. N'chifukwa chake tikulankhulana kuti violence isachitike ndipo ine anzanga amene ali ku opposition ndikumawauza kuti ife tisakhale involved in uh, violence chifukwa violence ipindulira anzathuwa chifukwa choti alibe anthu oti adzawavotere uh, pomwe ife tili ndi anthu oti a- adzativotera tikuyenera kulankhula nawo tifike paliponse chabwino eh, timalize ndiye kuti ndi nkhani yokhudzana ndi mgwirizano wanu mwafotokoza kuti zipani pafupifupi zisanu zimene pano mukugundana mitu kuti ah, chisankho chikubwerachi mutenge mwati utsogoleri Simukuyang'ana kuti mukhalenso ku opposition yayi. Mufuna kuti mukhale atsogoleri a Malawi. Ndiye ndimakamba kuti munachitapo mgwirizano ndi zipani zina mbuyomu pansi pa Tonse Alliance. Maphunziro kapena kuti lessons amene munapanga munaphunzira pa zimenezi chi pamene tupita chitsogolo tikukamba za 50 plus 1 kutitu mukhale ngati kuti mwapatsidwa mwayi umenewu ndiye kuti zipanizo zikuyenera kuti zibweretse pamodzi mavoti ochuluka kwambiri ndi tingati phunziro lanji zimene munaphunzira kwambiri lalikulu limene mukufuna kuti ulendo uno pamene muchita mgwirizano umenewo musabwerezenso amati mphechepeche mwa njovu kodi sadutsamo kawiri
E, nkhani yaikulutu imene inapangitsa kuti ah, mgwirizano umene mupanga refer ah, umene tinachita 2020 upezeke kuti sunayende bwino wapanga collapse ndi greed anthu amene ali patsogolo anaganiza zonena kuti kukhala mtsogoleri akuyenera kumadyera masuku pamutu a malawi mgwirizano umene tifuna kupanga pano tifuna kupanga mgwirizano osaganizira zachuma koma kuganizira anthu Ndipo tili n'chikhulupiriro choti tikapanga mgwirizano umenewo, uyenda bwinobwino mpakana 2030. Muyika misomali yotani kuti pasapezetse wina osokoneza mgwirizano umenewo? Tipanga involve anthu amene amadziwa za malamulo tikamapanga draft agreement. Tipanga investigate ngati zili zotheka kuti tikhoza kupanga register that agreement bwinobwino. Ine ndine wa business, timapanga ma agreement ena ake oti timakhoza kupanga register ku judiciary kuti patachitika chinachake kutsogolo tikhoza kupanga reference. Uh, nkhani ngati za ma properties timakhala ndi zinthu ngati zimene timati ka caution ukapanda kupanga register imakhoza osazagwira ntchito ngati pali nthawi yofuna kuti uh, muchite implement imafunika mukapanga register so mgwirizano umene titapange tifufuza kwa anzathu amene amadziwa za, ma- za, za mgwirizano ngati kuli koyenera ngati kuli kotheka kuti tipange register kuti chidzadziwike kuti pali mgwirizano wotere kuti tikhoza kupita nawo mu khoti mgwirizano umenewo mudzafotokozeranso amalawi Ama- ti- tipanga pa mbetete amalawi akhala akudziwa osati mmene tinapangira 2020 2020 tinakhulupirira kwambiri kuti amene tikukambirana nawo onse ali ncholinga choti aombole osati munali ndi mkwiyo chabe ndi chipani cha dpp kuti ayi tingowachotsa awa zina zizioneka mtsogolo sunali mkwiyo koma tinali ndi chikhulupiriro choti a dpp nthawi imeneyi akusokoneza Koma kunena chilungamo mukapita mmidzimu panopo mukhoza kuona nokha inuyo kuti a Malawi anali bwino zaka 5 zapitazo kusiyana ndi mmene alili panopo. Anali bwino zaka ziti?
Economically zaka 5 zapitazo economically they were better than mmene alili panopo. Ine ndimachokera pompa pa Nambuma apa. Ndikapitako ndimakhala ndikukhetsa msozi. Anthu akuvutika, akuvutika kwambiri kusiyana ndi mmene analili zaka 5 zapitazi.
ndiye mukumafotokozera amene mukukambirana nawo kuti ifeyo ngati mufuna kuti tikhale pa ubwenzi izi ndi izi zikuyenera kuti zichitike yes chabwino mwina tisanakwangule program yathu kukhala ndi uthenga kwa amalawi timakamba kuti uh, utm uh, ndi chipani chimene mwafotokoza apa kuti si chaching'ono ya Tikamakamba za zipani zikuluzikulu mdziko lino utm ili mugulu limenelo. Uh, uthenga waukulu umene mungapatse a Malawi pakali pano ndi otani kuchokera ku utm? Um, uthenga umene ndingapereke kwa amalawi kuchokera ku chipani cha utm ndi woti chipani cha utm ndi chawo ife tinangopatsidwa maudindo oti tikhoza kumathandizira kuti chipani chiziyenda bwino kutsogolera koma eni ake ndi amalawi nchifukwa chake ngakhale mgwirizano umene tikupanga Tikulankhulaso ndi anthu ma levels onse, CC, nec komaso ngakhale the people amene timaatcha kuti ndi ma delegates aku convention amenewo tikulankhula nawoso kuti nawoso ayikepo maganizo awo. Zilipo zipani zina zimene mwazikanako mu mu mgwirizano umenewu, zilipo zina zake zoti muthe kutiuzako pano? Ayi palibe chipani chimene chili ku opposition chimene tachikana mumgwirizano koma pali zipani zina zoti sitinazipange convince kuti tigwire nawo ntchito limodzi koma tikulankhula nawo ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti pasanafike pa 16 September avomera, aona kufunikira kwake kuti tiombole a Malawi. Cholamula sichidakufikirenimponi?
Ifeyo a utm cholamula sichinatipeze. Chitakupezani Uh, akuluakulu ena mwina akhoza kuona ngati kuti akhoza kugwira ntchito ndi mcp pomwe masupporters a utm palibe olo mmodzi amene angafuna kugwira ntchito ndi uh, mcp nde inu mutha kuletsa zimenezo kuti zisachitike amene angaletsetu kwambiri ndi uh, mafollowers ya utm koma osati ifeyo chifukwa ifeyo ndife atsogoleri chabe koma eni ake chipanichi ndi amene akhoza kutiuza direction imene akufuna iwowo. Pakali pano akunena monenetsa kuti sakufuna kugwira ntchito ndi a ndi a mcp. Akufuna kuti tigwire ntchito amene tili ku opposition chifukwa a mcp aonetsa mawanga awo kuti si anthu oti akugwira ntchito kufunira zabwino Amalawi. Chabwino, ndakudulani.
Uthenga wanu womaliza kwa Amalawi? Uthenga wanga womaliza ndi wonena kuti Amalawi azindikire kuti chipani cha utm. Ndi chokhacho chimene chikufunitsitsa kuti tsiku lina nawonso adzapeze mtendere pa nkhani ya zofuna zawo m'manyumba mwawo. Pakali pano kuli anthu ena maka kuno ku Central Region, ine ndine wochokera kuno ku Central Region, ndine Mchewa 100%, amene ndimamva kuti angakonde kuvotera munthu wa kwawo. Maganizo otero, maganizidwe otero ndi olakwika. Si bwino kuti azilephera kulipira school fees ana awo chifukwa choti akufuna kuthandiza munthu wina wake oti sakuganizira za dziko lonse lino kuti aliyense azichita z- ah, z- ah, zopanga improve miyoyo yake just because munthuyo amachokera kwawo tikuyenera kupanga zinthu kumayang'ana patsogolo kuti ana ndi ana a ana athu adzapeze bwino kutsogolo kuno ndi chimene ndingauze amalawi kuno ah, ku malawi Tikachicha utm. Tithokoze kuti mnali nafe mpulogalamu yathu ya lero. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zabwino zonse kuchipani. Mwati simukayimira? Iya ine sindikuyimira MP. Ine ndikupanga plan kuti uh, tionetsetse kuti UTM yakula idzakhale ngati mmene chilili chama cha mapinduzi ku Tanzania. Ku Tanzania. Osa mumadziwa kuti ku Malawi kuno almost zipani zonse ndi ma briefcase uh, parties. Chabwino. Sinakhale ndi Ngakhale chipani na makala. chokhazikika. Ngakhale na makala.
Amangona Chabwino, ukana.
ndakumva.
Zikomo kwambiri.
Ine ndi Franklin